Bi an b'a fɔ ni ka wale ɲuman dɔn sɔgɔlen bɛ aw ka jamana ka mali la jamana min n'o o ye n'o sososite e sɔnkaanisac a bɛ sigi a balimakɛ a n'o denkɛ fɛn wɛrɛ tunra ni o ye bɛnja ye bi an b'aw ladɔnya k'a fɔ ko an bɛ nsittiinasiyɛn dɛsɛsɛ kki j jina ma an bɛ o kuru kɔnɔna la an a perezba bɛ ɲɔgɔn fɛ ni o ye hajibali ye Donc a bɛna a da don ee IJA taabolo ni IJA degun ni IJA yɛrɛ kɛcogoyaw a b'a da don olu la ni k'o ɲɛfɔ an ye, Haji Bari le président bonsoir, bonsoir, bisimila, n bɛ an filɛbaga ni an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ ko Badenya media mɔgɔw ye k'u bisimila u nana UMAV cour kɔnɔ, a diyara an ye kosɛbɛ an b'a fɔ u ka baara ala ka sabati u bɛ société min kɔnɔna la ala k'u dɛmɛ u ka se k'u ka place sɔrɔ a la ka occuper ka ɲɛ
président Haji Bari an b'i fo ni k'i waleɲuman dɔn i ka dakuruɲɛ fila in na n balimaw nin y'an ye ekɔliso min kɔnɔna la an balima minnu fana ye lujura sɔrɔ ɲɛ ta fanfɛla la ni o ye ɲɛla yeli dɔgɔya ye An bɛ olu ka kalanso de la bi kalanso min ni a tɔgɔ ko INAM dɔw b'a fɔ ko IJA a dɔnnen o la kosɛbɛ kalanso in bi ma a bila kalanso in da yɛlɛla mil neuf cent soixante-treize a da yɛlɛla maa min fɛ o ye Ismaïla Konaté an b'a ɲini ala fɛ ala ka hinɛ ani an ka silamɛ furɛ bɛɛ lajɛlen na Président bi an bɛ UMAV cour kɔnɔ notre société o tɔgɔ la IJA yɛrɛ bɛ taabolo jumɛn de la bi
alihamdulila IJA taabolo ka fisa IJA bɛ yan n'i y'a sigi kun jateminɛ o ye kalan ɲɛna yeli minnu ni lujura kɛra u garisɛgɛ o ɲɛ fan fɛ olu ka baara degeli duguba kɔnɔ ni togoda la donc n'i ye nin objectif fɛn fɛn ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko tare tare bɛ yen ko bɛ ka taa ɲɛ dɔɔni dɔɔni k'a ta mil neuf cent soixante-treize la ka na fo bi la an bɛ ala fo k'a barikada fo taabolo ka fisa Bien. Président nin diyara an ye kosɛbɛ. An filɛ IJA cour kɔnɔna la k'a minɛ première année ka n'a bila fo lycée o bɛɛ bɛ IJA cour kɔnɔna la. Maa o maa bɛ yen ko i ɲɛla yeli o de ka dɔgɔ olu de ka kalanyɔrɔ ye yan ye. Président bi IJA ka kalan cogoya ani tɔw ta an b'a ye k'a fɔ danfara min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ o ye écriture ye. ni ija ta o ye braille ye ayiwa degun jumɛn de bɛ ija yɛrɛ kan bi ko degun min bɛ ka ija yɛrɛ kamana gan degun min bɛ ka se ka ija bali a ka baaraw la n'o y'a ka baarakɛtaw ye au fait i ka ɲininkali diyara n ye mais a bɛ n permet yanni n ka ɲininkali in jaabi ka fɛn dɔ walawala mɔgɔw k'o faamu parce que an ka kuma kɔnɔna an bɛ k'a fɔ ija an bɛ k'a fɔ inam an bɛ k'a fɔ umav a ka kan jama yɛrɛ k'a dɔn mun de la IJA mun de la INAM mun de la UMAV an b'a fɔ i ka yɛrɛ ka kuma lase kɔnɔna la IJA bilala sen kan 1973 an fa Ismail Konate Ala ka hinɛ a la n'a jɛɲɔgɔn minnu n'u kɛra base la n'u fatura amin o kɔfɛ a dabɔra lujuratɔ de kama ɲɛko bɛ minnu na à l'époque a daminɛna ni ekɔliden wɔɔrɔ de ye mairie du district kɔnɔna la D'où le nom IJA, Institut des Jeunes Aveugles. Donc, denmisɛnninw dɔrɔn de tun ta don fɔlɔ en 1973. Mais e b'a dɔn ni ko dilara et surtout ko ɲuman a kan ka lawara de. Denmisɛnninw bɛ lujura b'u la cogo min na, mɔgɔkɔrɔba dɔw fana bɛ lujura bɛ se ka minnu sɔrɔ ɲɛ yanfan fɛ. O de kama vers les années 1983 A jate minɛna k'a fɔ donc IJA denmisɛnnin minnu tun y'a daminɛ non seulement olu kɔmansera ka kɔrɔbaya mais aussi mɔgɔ kɔrɔbalen dɔw fana nana minnu ni ɲɛkow sɔrɔ soit k'u to u ka kalan kɔnɔna na walima k'u to u ka baara kɔnɔna na donc le nom IJA jeune o tun kan ka réviser ka na n'a ye Institut national des aveugles du Mali la o de nana ni INAM ye mais IJA in a dɔnnen b'o de la parce que bɛɛ b'a dɔn ni o de ye O kɛrɛfɛ fana INAM fana la tuguni, a jate minɛna k'a fɔ Bamakɔ certes a bɛ yan mais fo k'a lawara ka taa yɔrɔ wɛrɛ fana la ni o ye Gao yɔrɔ ye donc institut regional dɔ fana dayɛlɛla yen donc le mot IJA o tun tɛ correspond tuguni appellation na o de nana ni INAM ye UMAV o ye jumɛn ye parce que o fana historique de b'o la. I ma o de ye ijiya sigi ale tuma min a bɛ ijiya sigi a tun bɛ fɔ ali i ma fana ma ko a ye pesa a sososɔ ma ko la porosɔn sɔsan dɛsɛ sababu sera sen ka mi fisasa sɔsan donso don mi san kata ka o de yɛlɛ ka kɛ i ma fɛ i ɲɔn mali dɛsɛsabali bon minnu ye dɔrɔn a kalan olu b'a dɔn k'a fɔ a susason furu ani a susason dɛ o kɔrɔ tɛ kelen zurudi kuma Donc nécessité nana ka kɛ union malienne des aveugles ye maintenant ka na i ka ɲininkali la sisan degun jumɛn de bɛ an kan comme n y'a f'i ye cogo min an b'a se k'a ta secteur par secteur n'an ye kalan sira ta o mun IJA yɛrɛ daminɛna o de kan degun fɔlɔ min bɛ se ka kɛ yen o ye document sɔrɔli ye ka a kɛ braille la parce que Mali kɔnɔ politique de livre min bɛ yen malheureusement Ee bibliothèque tɛ Mali fan si n'i bɛ taa i bɛ taa livre sɔrɔ braille la fo n'i nana UMAV de la alors que kalan a fɔra ko l'éducation pour tous donc o ye gɛlɛya fanba dɔ ye an b'a fɛ Etat ka jateminɛ kɛ minnu na pour que bɛɛ ka se ka livre sɔrɔ k'i to i sigida la gɛlɛya dɔ fana min ye kalan sira fɛ toujours o ye matériel didactique ko ye parce que an bɛ sɛbɛnni ni kalan kɛ papier papier ni tablette minnu na o fɛn tablette n'o y'an ka sɛbɛnnikɛlan o tɛ sɔrɔ Mali la a bɛ commandé ka bɔ extérieur la et le plus souvent UMAV yɛrɛ n'a ka partenairew de b'o ɲini tiɲɛ don Etat bɛ to ka dɛmɛ caman kɛ a ko la a matériel nin sɔrɔli man nɔgɔn et puis c'est en caoutchouc a manalama don denmisɛnnin de bɛ ka kalan la donc souvent i bɛ se k'a sɔrɔ bi a bɛ se ka tiɲɛ bi o ye gɛlɛya fanba dɔ fana ye Gɛlɛya sabanan toujours kalan sira fɛ, o bɛ se ka kɛ jumɛn ye? O ye prise en charge à l'internat parce que denmisɛnninw bɛ internat de la k'a ta dimanche wula fɛ ka taa fo vendredi la n'u bɛ t'u somɔgɔw fɛ yen donc a charge ka bon kosɛbɛ, an ka consommation trimestrielle yɛrɛ bɛ se ka taa mun na à peu près ça tourne autour de 3 millions alors que Etat bɛ subvention yɛrɛ min di UMAV ma par an a tɛ tɛmɛ 6 millions kan. Donc o ye gɛlɛya fanba dɔ ye il faut UMAV n'a ka partenairew de ka boli boli ka vivre ɲini o gɛlɛya fan dɔ fana ye mun ye toujours o ye actuellement bus bus t'an bolo pour ka denmisɛnninw ka transport assurer o ye gɛlɛyaba dɔ ye maintenant n'a nana baarako sira fɛ kɔmi n y'a fɔ de 73 à maintenant caman tilara caman ye baara sɔrɔ kɔmi ne yɛrɛ bɔra cogo min nka caman fana bɛ yen minnu tilara u ma baara sɔrɔ o ye degunba dɔ ye mais aussi chance tɛ bɛɛ bolo ka kalan continuer Ɔ an ye susite dɔ da la n b'a fɔ b'a fabiri de kɛra de sɛp sopra mali suma o porote minnu fana dilanna polite tɛna sɔnli tɛ yen pur ye ka o kuma nɔgɔya dɔn o ye gɛlɛyaba dɔ ye an b'an porofite ka a bɛɛ lase kɔsɔmɛ mali ka minnu kɔnɔna la dɛmɛ yɛrɛ kun kɔnɔna la lakira bɛ an bolo a de kalilite a kalilite ka ɲi fana u ka na ce n'est plus la peine Mali ka taa la craie importer ka bɔ en Chine a la craie b'an bolo u bɛ se ka ta ka se ka di Mali ekɔlisow ma donc gɛlɛya kunbaba kunbaba dɔ ye certainement tɛ se k'a bɛɛ fɔ kɔmi temps kama président n b'i fo ni k'i waleɲuman dɔn ajibari ye bi opportunité b'an bolo an bɛ kuma IJA kan bi sira bɛ an bolo an ka se ka kuma IJA gɛlɛya kan IJA ye ekɔliso min ye n'i y'a tɔgɔ mɛn i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko a marali ko a man nɔgɔn Ɲɛtigiw ka ekɔliso kuma na a fɔcogo don, maa minnu bɛ yen ko lujura tɛ olu la ani maa min bɛ yen ko olu ka lujura lujura bɛ olu la, o maraliw tɛ maracogo kelenw ye. Président halisa an b'i ma ni i bɛ se ka min wɛrɛ fana fɔ an ye, ka d'a kan an bɛ nin plateau in kan on sait jamais bɛɛ bɛ se k'an ye. Wa bɛɛ bɛ se k'an dɛmɛ au fait an bɛ appel lancer densomɔgɔw ni denmisɛnnin minnu lujura fana kɛra u garisɛgɛ ye d'abord densomɔgɔw ka d'a la k'a fɔ i den ni a b'i bolo ni lujura kɛra a garisɛgɛ ye a bɛ se ka réussir diɲɛlatigɛ la très très bien dɔw kana denmisɛnnin garder so u ka na n'u ye pour que kalan ka don u kunkolo la u ka se ka k'u yɛrɛ ma siniɲɛsigi ye k'a fɔ minnu ye fana ni u ye kɛra lujuratɔ ye u ka d'a la k'a fɔ u bɛ se ka kɛ jamana ma siniɲɛsigi donc u ka sɔn dɔ kɛ ni cɛsiri ma parce que jamana mago bɛ a den bɛɛ la donc o kɔfɛ fana an b'a fɔ État ye k'a fɔ ko lujuratɔ minnu bɛ yen i kɛra fiyentɔ i kɛra fɛn fɛn ye a bɛɛ ye jamanaden dɔ ye wa jamana ka d'a la k'u bɛɛ jɔyɔrɔ bɛ jamana kɔnɔ donc u ka textes bila sen kan texte minnu b'o permet o jɔyɔrɔ minnu bɛ yen u ka se k'o lawaleya ka ɲa donc an b'o appel n'o hakilinaw fɔ diɲɛmaa ye diɲɛmaa k'o faamu O ye tiɲɛ président Alisa an b'i fo ni ka i waleɲuman dɔn an bɛ segin ka na i ma ko kura président an bɛ nin fɛn in na jɔn ni jɔn de b'a la ka dɛmɛ ta ni ka ɲɛsin IJA ma nin waati in na ni i bɛ se k'a fɔ an b'a daminɛ État yɛrɛ la fɔlɔ parce que an filɛ parcelle min kan État de y'a di an ma Mɛtiri minnu bɛna ka denmisɛnninw kalan e ta de b'o sara dɔn o ye belebele an tɛ se ka ɲini e ta kɔ e bin ka kuma daminɛ n y'a fɔ fana ko e ta bɛ sifasɔn kɛ si mi i ma se mi i na se fɛn to tan de mi dɔn e ta b'o di o kɔfɛ fana dɛmɛbaga wɛrɛ minnu b'an bolo o ye wzw ye ozo la an bɛ se ka sayi sɛbɛn n terir sɔn fɔ sayi sɛbɛnbɛrɛ mali ye olu ɲɛsin bɛ ɲɛ fi banaw yɛrɛ kɛlɛli ma olu b'a la an ka tf rezoli tf fana b'an dɛmɛ n'o taama mali tɛ oranz olu ka dɛmɛ bɛ yen mɛzosi patiɛ esrro fana wɛrɛ b'an bolo fɛdrrason de sa lafran esrro nafa patiinabu caman b'an bolo mɛ patiinabu minnu don i fo' an de ka wuli k'u denmasi au niveau du monde rural aussi ani programme Voice tun bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mais an jigi ye an ka jamana yɛrɛ de ye parce que an b'a dɔn an ye jamanaden de ye donc jamana kan ka janto a den bɛɛ la donc o de y'an ka partenaire kolomakolomaw ye O ye tiɲɛ ye président i y'a jira an na k'a fɔ degun min bɛ kalanko ta fanfɛla la i y'i da don olu la i y'olu walawala i tilala k'a jira k'a fɔ fana degun min bɛ yen ni o ye maa min don ni ala ye lujura kɛ o garijɛgɛ ye n'o ye ɲɛlaji lujura ye ni y'a sɔrɔla maakɔrɔbaw don u tɛna se ka chance sɔrɔ ka kalan tuguni ni olu ka baarayɔrɔ bɛɛ baarayɔrɔ bɛnnen don Sopram ma I ye i da don o degun fana la ka olu walawala an ye mais nɔgɔya jumɛn ni nɔgɔya jumɛnw de bɛ IJA in kɔnɔ yan bi k'an bɛ se k'a fɔ min ka nɔgɔn? Nɔgɔya minnu bɛ yen d'abord espace b'an bolo espace b'an bolo kalanso kilasiw b'an bolo mɛtiriw fana disponible don ka denmisɛnninw kalan o ye avantage ba ye kalan fana kanu bɛ denmisɛnnin minnu na n'u ye chance sɔrɔ ka na o fana ye avantage ba ye Partenaires fana b'an bolo ONG minnu bɛ yen n'olu y'a faamu ani Etat ka appui minnu bɛ yen olu ye avantages ye hali ni a avantages kan ka ameliorer mais aussi avantage ba yɛrɛ min fana bɛ yen c'est que de 73 à maintenant mɔgɔ caman ye chance sɔrɔ ka kalan daminɛ yan ka tila ne yɛrɛ b'o la donc o bɛɛ ye exemple ye exemple minnu jama bɛ se k'i inspirer minnu kan olu ye a tu ye a kan ka baara kɛ minnu kan kosɛbɛ dɔn olu bɛ yen ee an bɛ mɔden tɛsi de la tɛsi min ye ataz caman di jtɔ ka bɔ nɔgɔla sira fɛ mɛ pur que mali jtɔ ka se k ka bɛnfisi an mago bɛ a kɔnpy na o de bɛ taa ani a kɔnpma o bɔnfɔlɔ tɛ yen n'o ye rinacɛw sɔrɔ pur que ka ka denmisɛnninw dege rinacɛri la ɲɛnamaw sɔrɔli pour que ka logicielw k'a kɔnɔ u ka se ka u adapter o bɛ se ka kɛ sababu ye k'u ka kalan yɛrɛ améliorer kosɛbɛ donc olu ye fɛn ye fɛn minnu jan kan ka to olu la kosɛbɛ parce que diɲɛ bɛ ka taa o sira de kan sisan la technologie donc an bɛ vraiment dɛmɛ ɲini o sira fɛ kosɛbɛ kosɛbɛ pour que nous soyons pas en marge de la technologie
merci président an b'i fo halisa ni k'i waleɲuman dɔn an balimaw an b'aw hakili lajigin k'a fɔ ko aw bɛ aw ka jamukan mandi de kɔnɔ jamukan min ni o tɔgɔ notre société et son organisation a bɛ sigi aw balimakɛ an'aw denkɛ fɛ mamadu tunkara ni bɛɛ b'a fɔ ale ma ko benjamin président an bɛ segin ka na kumaso kɔnɔ halisa maa minnu bɛ yen ko ala ye olu garijɛgɛ ɲɛla lujura la olu ka farikolo ɲɛnajɛ an b'a ye k'a fɔ ko u ye seko ani dɔnko u yira seko ni dɔnko dɔ kɛnɛ kan an bɛ fɛ i k'i da don o fana la ni k'o walawala an ye oui au fait n'i ko hadamadenya yɛrɛ i ko farikolo ɲɛnajɛ Bamananw yɛrɛ b'a fɔ cogo min ka farikolo jagabɔ pour que ka hakili lasaniya kosɛbɛ donc hadamadenya yɛrɛ tagabolo ye farikolo ɲɛnajɛ ye donc lujuratɔ minnu bɛ yen n'u ka lujura k'u ka ɲɛ yanfan fɛ olu bɛ o hukumu kɔnɔna la ils sont pas en marge de ça an bɛ sport kɛ très bien an bɛ ballon tan u b'a fɔ o ma ko cécifoot o cécifoot yɛrɛ la Mali ye deuxième d'Afrique de mɔgɔ filanan an si mɔnja la an kɛra diz de s vka pe yen dɔnkucke kɛ o sira fɛ an bɛ taasi b'an bolo mɛ o dɔrɔn tɛ sɔɔri ye s wɛrɛ fana bɛ yen an b'a fɔ o ma ko bolibo bɔn n'i ko k'ba ni fɛn kɔnpri bɛ se ka ban ka s dɔn o bɛ sɔn kɛ an boli de walima fɛ dɔnku o patigiw bɛ yan kuwa mɛ o kɛrɛfɛ akiti bɛ yen ni ko hakili disip caman b'o kɔnɔ boli b'a la so an ko tɛ ko so an ka ninnu bɛɛ b'o kɔnɔna la Donc olu ye pratique ye minnu bɛ ka kɛ UMAV la yan parce que an dalen b'a la fana o fana ye sababu ye ka se ka denmisɛnninw la éveiller kosɛbɛ o sababu ye pour que ka se ka denmisɛnninw hakili lasigi k'u hakili latigɛ kosɛbɛ donc an b'o kow waleya kosɛbɛ an bɛ dɛmɛ ɲini o sira fana fɛ pour que an ka se ka continuer k'o baara ninnu kɛ hadamadenw denmisɛnninw ka se ka ɲinɛ u ka lujura kɔ Ayiwa président halisa an b'i fo ni k'i wale ɲuman dɔn président kuma laban na i bɛ se ka folikan di i ka partenariat jumɛn de ma walima i bɛ se ka folikan di an ka Mali autoritéw de ma wa kuma laban kuma laban o ye jumɛn ye n bɛ média mɔgɔw de fo k'a daminɛ aw yɛrɛ ka média la ani média tɔ fɛn fɛn bɛ yen parce que an b'a dɔn an bɛ fɛn fɛn na pour que a ka lakodɔn fo média de k'u sen don a la An bɛ foli di média ma parce que autorités ninnu ta an y'olu bɛɛ fo ka tɛmɛ mais sisan an b'an ka foli lase média de ma u k'a dɔn k'a fɔ ko k'i intéresser lujura fana la o ye u ka devoir ye wa o ye u ka faso jɔ dɔ fana ye parce que lujuratɔw fana sen bɛ faso jɔ la donc an b'an ka foli lase média ma ka u inciter halisa u ka na lujuratɔw fan fɛ non seulement k'u ka besoin ta mais u ka continuer ka baara kɛ ni u ka média yɛrɛ la ni lujuratɔ ye parce que talentba fana bɛ yen yen côté fana fɛ Jtɔ camanba de bɛ kalan b' la n bɛja sira fɛ dɔn ka baara kɛ n'o ye a b'o bɛɛ min u ka fɛn caman faamuya ayiwa a pz ajibaa ye an bɛ fɔ ni k'i waleɲuman dɔn ɛsiti nas dezali juma di o tɔgɔ la prez an bɛ fɔ alisa ni k'i waleɲuman dɔn nin tun ye aw sago de aw ka mja mandi la n'o ye badenyaya mja ye aw ka jamana mandi de tun don n'o ye na dɔrɔnsosi tɛ ye sɔn wɛrɛdasi jɛmukan min ni o bɛ sigi aw balimakɛ a n'aw denkɛ fɛ Mamadu Tunkara ka bɛn ni aw ka waatiw ye ka bɛn ni aw ka tumaw ye nin bɛ dan sigi an ka bi jɛmukan na o tuma na foli ani tanu an b'a ta ni k'a di jɔn ma Sumayila Sangare Abudulayi Sangare Bafitini Nana Jara an b'aw fo ni ka aw wale ɲuman dɔn an b'a fɔ wasalam